abale Kamalakwa mudzatipatsa pemphero kenako brother nason akakhala akulalikira tiwerenge buku lotsogolera kuchokera ku aroma mutu 9 vesi lake la 1 Romans chapter 9. ndinena zoona mwa khristu sinama ayi chikumbumtima changa chichita umboni pamodzi ndi ine mwa mzimu woyera kuti ndagwidwa ndi chisoni chachikulu ndi kupwetekedwa mtima kosaleka pakuti ndidafuna kuti ine ndekha nditembereredwe kon- kundichotsa kwa khristu chifukwa cha abale anga ndiwo a mtundu wanga monga mwa thupi ndiwo aisraeli ali nawo umwana ndi ulemerero ndi mapangano ndi kupatsa kwa malamulo ndi kutumikira mkachisi wa za ayi wa kumwamba ndiye mulungu wa mwamba wa zonse wolemekezeka ku nthawi zonse Amen. ulamuliro wa mulungu wakusankha koma sikuli ngati mawu a mulungu anakhala chabe ayi pakuti onse akuchokera kwa aisraeli si ali aisraeli kapena chifukwa ali mbewu ya abrahamu onse ana Koma anati, Mwa Isaki mbewu yako idzayitanidwa. Ndiko kuti ana a thupi sakhala a, iwo ana a Mulungu ayi, koma ana a lonjezo ndi mbewu yace. Pakuti mau a lonjezo ndi amenewa, Pa nyengo iyi ndidzadza, ndipo Sara adzakhala ndi mwana. ndipo si chotero chokha koma rebekanso pamene anali ndi pakati pa mmodzi ndiye kholo lathu isaki pakuti anawo asanabadwe kapena asanachite kanthu kabwino kapena koyipa kutsimikiza mtima kwa mulungu monga mwakusankha kukhale si chifukwa cha ntchito ayi koma chifukwa cha wakuyitanayo 12 chotero kunanenedwa kwa uyo wamkulu adzakhala kapolo wa wamng'ono inde monga kudalembedwa Ndinakonda Yakobo, koma ndinamuda Esau. Ndipo tsopano tidzati chiyani? Kodi chilipo chosalungama ndi Mulungu? Msatero ayi. Pakuti anati ndi Mose, Ndidzachitira chifundo amene ndichitira chifundo, ndidzakhala ndi chisoni kwa iye amene ndikhala naye chisoni. Chotero sichifuma kwa munthu, kapena kwa iye amene athamanga. amene achindisere mwa iwe mphamvu yanga ndi kuti dzina langa likabukitsidwe pa dziko lonse lapansi 18 chotero iye achitira chifundo amene iye afuna ndi amene iye afuna amuumitsa mtima 19 pamenepo udzanena ndi Kodi ada- ada- ada- andau- adadandaulabe bwanji pakuti ndani anakaniza chifuno chache koma munthu iwe wakubwezera mawu kodi chinthu chopangidwa chidzanena ndi amene anachipanga undipangiranji ine chotero kodi kapena woumba sakutha kuchita chi kuumba ndi nchinchi yomweyo chotengera chimodzi cha ulemu ndi china cha manyazi 22 ndipo titani ngati mulungu pofuna iye kuonetsa mkwiyo wace na mphamvu yace analekerera ndi chilekerero chambiri zotengera za mkwiyo zokonzekera chiwonongeko ndi kuti iye akadziwitsa ulemerero wace wa chifundo zimene iye anazikonzeratu kuulemerero. Ndi ife amene iye anatiyitana, monga okha komatu a mwa anthu a mitundu. Monga anatinso kwa Hoseya, Amene sanakhale anthu anga anachita anthu anga, ndi amene sanakhale wokondedwa woko- wokondedwa wokondedwa. Ndi kudzali kumene kunali manga ungakhale unyinji wa ana a israeli ukhala monga mchenga ndicho pa dziko lapa waza mwa monga yesaya anati kale ngati ambuye wa makamu a kumwamba sanasiyira ife mbewu tikadakhala monga sodomu ndi ndipo pachanji kuti amitundu amene sanatsata chilungamo anafikira chilungamo ndicho chilungamo cha chikhulupiriro 1 Koma Israeli potsata lamulo la chilungamo sanafikire ku lamulo. Chifukwa chanji? Chifukwa kuti sadatsate ndi chikhulupiriro koma monga ngati ndi ntchito. Anakhumudwa pa mwala wokhumudwitsa, monganso kwalembedwa kuti. Ndidzaika m'Ziyoni mwala wokhumudwitsa nawo, ndi thanthwe lophunthwitsa, ndipo wakukhulupirira Iye sadzachita manyazi. Amen. Zimenezi ndiye.

kwa mbuye kukhale ulemu wonse ndi matamando chifukwa cha nthawi imene mulungu watipasa Him alone deserve all the glory and honor. yeye khatu wayenera ulemu wonse ndi matamando A continuation of the message that We have been preaching from the book of Joshua. ndipo tikhala tikupitiriza uthenga umene takhala tikugawana kuchokera m'buku la yoswa We were preaching from the book of Joshua, chapter 2, last week. wiki yatha timagawana kuchokera m'buku la yoswa chapter 2 about a harlot that found favor before God. kukambatu za mzimayi wachiwerewere kapena kuti hule amene anapeza chifundo pamaso pa mulungu And uh, we covered lots of things there. ndipo tinayang'anapo zinthu zambiri pamenepo One of the things was the house that was uh, near the wall. chinthu china tinayang'ana za nyumba imene inali pafupi kwambiri ndi linga kapena kuti ndi mpanda And uh, the other thing that was so amazing was about the scarlet that was to put on the window as a sign. ndipo chinthu chinanso chimene tinazaonapo chinali chingwe chimene chinakayikidwa chi- pa windo ngati chizindikiro And uh, another thing, we were looking upon the house that there were uh, already things that will manage to uh, overlap the spies when the owner of the city Jericho wanted to kill them. chinthu china chimene tinakaona ndi malo okonzedweratu amene ati akasunge azondi pamene anthu eni ake a mudzi wa yeriko abwere kufuna kuwapha And to conclude, we concluded by saying that there is nothing less or nothing more that the world has done that the Lord didn't purpose it. ndipo pomaliza penipeni tinaomba mkota kunena kuti kulibetu kanthu kamene kama kamaperewera kamene kamaonjezera kamene dziko limapanga kamene mulungu sanakakhazikise Today we are reading from Joshua chapter 2. I'll start with verse 12 through 24. ndiye leroli tikupitiriza ndi kuwerenga mbuku la yoswa chapter 2 ndime yake kuyambira pa 12 pokafika pa 24

If ye utter not this our business, and it shall be when the Lord hath given us the hand, the land, that we will deal kindly and truly with thee. vesi la 12 akuti ndipo tsopano mundilumbiriretu kwa yehova popeza ndakuchitirani chifundo kuti inunso mudzachitira chifundo a m'nyumba ya atate wanga ndi kundipatsa chizindikiro choona, kuti mudzawasunga ndi moyo atate wanga ndi mayi wanga, ndi alongo anga ndi abale anga, ndi zonse ali nazo, ndi kupulumutsa miyoyo yathu ku imfa. Vesi ya 14 Ndipo amunawo anati kwa iye, Moyo wathu ndiye moyo wanu, mukapanda kuulula chodzera ife, ndipo kudzakhala kuti pakutipatsa ife dziko i- uh, kuwerenga kuchokera m'buku la uh, Yoswa chapter 2 ndingoyambira pa ndima yake ya 12 ndipo tsopano mundilumbiriretu kwa yehova popeza ndakuchitirani chifundo ndikuti inunso mudzachitira chifundo a nyumba ya atate wanga ndi kundipatsa chizindikiro choona kuti mudzawasunga ndi moyo atate wanga ndi amayi wanga ndi alongo anga ndi abale anga ndi zonse ali nazo ndi kupulumutsa miyoyo yathu ku imfa, vesi ya 14, ndipo amunawo anati kwa iye, Moyo wathu ndiye moyo wanu, mukapanda kuulula chodzera ife, ndipo kudzakhala kuti pakutipatsa ife dziko ili Yehova, tidzakuchitira chifundo ndi choonadi. We will be blameless of this thine oath which thou hast made us swear. 15 ndi 17 pamenepo anawatsitsa pa zenera ndi chingwe popeza nyumba yache inali pa linga la mudzi nakhala iye palingapo 16 ndipo anati kwa iwo mukani ku phiri olondola angakupezeni mukabisale kumeneko masiku atatu mpaka atabwerera olondolawo pamenepo muyende ulendo wanu 17 Ndipo amunawo anati kwa iye, Sitidzachimwira lumbiro lako ili watilumbiritsa. There shall find this line of scarabs, tread their coats in their window, which thou didst, didst let us down by, and thou shalt bring father and thy mother and thy brethren and all thy father's household home unto thee. Verse 18, taona tikadzalowa mdzikomo ife uzimanga chingwe ichi chofira pa zenera pamene watitsitsira ndipo udzasonkhanisa a mnyumba ya atate wako ndi mayi wako ndi abale ako ndi a mnyumba onse a atate wako

perceive the things of God, she started speaking things very mysterious. apatu tikutha kuona zinsinsi zimene zikuoneka pamalo apa pamene mzimayi uyu rahabi mzimayi hule uyu anatsegulidwa maso ake kapena kuti mulungu pamene anatsegula mtima wake anayamba kuona zinthu zambiri zakuya za mulungu mwachi- kuona zinsinsi za mulungu

poyamba apa tikutha kuona pamene mulungu anatsegula maso ake anakwanisa kulandira a- azondi awiri amene anabwera amene anali ngati chithunzithunzi cha lamulo komanso aneneri amene amalakalankhula za kubwera kwa yesu khristu

chinthu china tikuona kuti apapa anagwirizana kunena kuti anthu akufunika kuti akhale mkati mwa nyumba osati kunja chifukwa pali wina amene akufuna kubwera kotero kuti nyumba inafunika kuti iyikidwe chizindikiro kuti idzapitiriridwe On the scope of the symbol, we see that they agreed upon about the true token. Verse 12, we see that they agreed upon the true token because the woman, the harlot, asked about a true token. kuona kunena kuti panali kulumbirira kumene mkazi anafunsa kuti mundipangire lu- lumbiro la choonadi kuti anafunika kuti alumbire a true token was needed because uh, it is the only thing that will bring protection to the house. lumbiro la choonadi linafunika likhalepo chifukwa ndi lokhalo limene limakabweretsa mtendere pa nyumba iyi The token was there to protect whomsoever is living in the house. chifukwa kulumbirako kunali pamenepo kuti kukachitire chitetezo cha anthu amene ali mnyumbayo The house that had no token was on dangerous zone. ndipo nyumba imene inalibe chilumbiro inali pa nthawiyo inali pa ngozi

ndetu linali lumbiro ndi pangano limene linakakhala limene linakakhalapo pakati pa anthu awa ndi rahabe limene linakabweretsa chitetezo pa imfa imene ikubwera But before we proceed, we can see that before these spies went into this city, uh, this village of Jericho, there were a fence and a house by the wall, and Rahab was there in the house uh, in its order. komatu tisanapitirire kwambiri tikhoza kuona zonena kuti azondi awa asanafike kukalowa mudzi uwu wa Yerikowu nkuti mudzi uwu unali kale uli ndi linga ndipo unali ndi chitetezo ndipo munali nyumba imene munali rahabeyo imene zinali zokonzedweratu God directed the builders to build the house

Mulungutu anachita kutsogolera mitima ya omanga kuti akamamanga nyumbayo ikhale pafupi kwambiri ndi mpanda, ikhale pamphepete, komanso ikakhala pafupi ndi mpandawo, pafupi ndi lingali, windo lake liyang'ane kunja kwa mpandawo ndi cholinga chonena kuti chifukwa Mulungu amadziwiratu kuti pakubwera chinthu chimene chiti chikachitike chimene ndi azondi amene ati adzakalowere pa windo limeneli. This

ichitu chikutanthauza kuti chilichonse chimene anthu amachilingalira ndi kuchiganizira m'moyo uno kapena mdziko lino chimachita kutsogoleredwa ndi mulungu kuti chikakwanirise chifuniro chake cha mulungu The woman has told the spies to go to the mountain and stay there three days before left for their home. amzimayi uyu anawauza azondi awa kunena kuti akakhale ku chipululu ku phiri masiku atatu asanabwerere kwawo So the question was, why this word, this direction comes from the woman, not from those spies that came there? Funso n'kumanena kuti ndi chifukwa chani chidziwitso ichi chokakhala ku phirichi chinakabwera ndi mzimayi osakhala azondi amene anapita kumenekowo? Don't forget that this woman is a harlot, and the harlot was the one of the sinful people eh, in the history of the Bible uh, to the Jews and to everybody. musayiwaletu kuti mzimayi amene tikulankhula papayu ndi hule ndipo tikamakamba za hule monga mwa malamulo- malamulo a chiyuda kapena mu mbiri la baibulo hule ni munthu wochimwitsitsa It was very difficult for the uh, for the harlot to speak the revelations of God because uh, multitudes of people were expecting these religious groups that are worthy to speak the oracles of God. Ndikovutatu kwambiri kapena kunali kovuta kuti mzimayi amene ndi huleyu akhoze kumalankhula ah, chidziwitso cha Mulungu pamene anthu maganizo awo ndi chiyembekezo chawo amayembekezera kuti anthu amene amapita ku tchalitchi ndi amene amayembekezera kuti akhoza kumalankhula zinthu zokhudza Mulungu. I remember one day or the other, I was preaching about Jesus Christ eating with the sinners. the Pharisees uh, argued, they murmured against Christ. ndikukumbukira tsiku lina ndimalalikira pompano pamene yesu khristu anali ndi anthu ochimwa ndipo alembi ndi afarisi anayamba kudandaula kumu- akung'ung'uza mkati mwawo chifukwa cha zimene yesu anachita Uh, this shows that um, God knows those that are His not ours with our mind that we can think and do the right thing that can please God. Ichitu chikutanthauza kuti Mulungu amadziwa iwo amene ali ake, osati kuti ifeyo mu umunthu wathu ndi maganizo athu tikhoza kuzindikira zinthu zokhuza Mulungu ayi. So the because of the true token that was to be uh, put, they agreed to put a scarlet line as a sign of the house. ndiyetu chifukwa cha lumbiro la choonadi limene linachitika mnthawi imeneyo anagwirizana kuti akufunika kuti ayike chingwe chofiira kuti chimenecho chikakhale ngati chizindikiro So it was that scarlet line that protects the house. Ndetu chinali chingwe chofiiracho chimene chinakachite chitetezo cha nyumbayi. Why scarlet, not black line, not black cloth or blue cloth or whatever, but the scarlet one? Chifukwa chani anayika chingwe chofiira osayika cha white kapena cha blue kapena cha maonekedwe ena aliwonse? It was scarlet because it is the picture of the blood of Jesus Christ. chinalitu chingwe chofiracho chifukwa chinali chithunzi cha mwazi wa yesu khristu Which means that these two spies They went to the to Jericho with the scarlet because it is only the scarlet that will bring salvation to the house. zimene zikutanthauza kuti a- azondi awa awiri anapita ndi chingwe chofiira ku yeriko chifukwa chonena kuti chingwe chofiiracho chimene chikachite chitetezo cha nyumba So salvation was granted to that house because of the true token that was there. Ndetu chipulumutso chinaperekedwa pa nyumba iyi chifukwa chonena kuti panali lumbiro limene linalipo. So you can see that it's not what the people think, what the people does, but because of what, of what God does. ndiye mukhoza kuona kuti si zimenetu anthu amaganiza kapena zimene anthu amachita koma chifukwa cha zimene mulungu amachita Because on verse 12, especially the last verse, you read whereby it is saying, that's the last verse, says of chapter 12 and that you will also show kindness unto my father's house and give me a true token. Last verse, last sentence. chifukwa chifukwatu pa vesi 12 kuti tikamawerenga mkatikati mwa kwa- mwa kumapeto kwa vesi limenelo akunena kuti kuti inunso mudzachitira chifundo a nyumba ya atate wanga ndi kundipatsa ndi kuwasunga ndi moyo The last sentence it says kundipatsa chizindikiro choona. vesi lomalizira vesi loma- lomaliza pa vesi 12 akunena kuti mudzasunga nyumba ya atate wanga ndi kundipasa chizindikiro choona So it was that true token that brought salvation to the house. ndetu chinali chizindikiro choonacho chimene chinakabweretsa chipulumutso mnyumbayo It is these spies, spies, two spies that came with the true, this true token because the true token comes from God. ndiyetu anthu amene anakabwera nchizindikiro chowonachi anali azondi awa chifukwa azondi ndi amene amakabwera nchizindikiro chowonacho Rahabe was just to stay within, is to do nothing, but the house is under protection because of the true token that has been put outside. ndiye rahabe anakhala mnyumbamo osachita kena kalikonse sikutinso amagwira ntchito ina iliyonse chifukwa chonena kuti panali chizindikiro choona chimene chimakapanga chitetezo When the destroyer came, he didn't look for for the people. He looks for the sign of true token. ndipo pamene ononga amabwera samakayang'ananso zinthu zina koma amakayang'ana chizindikiro cha choonadi And it was that token, the true token, that saves the people, not the people with their knowledge. ndipo chinali chizindikiro cha choonadi ichi chimene chinakapulumutsa anthu osati anthuwo ndi nzeru zawo When we go to the book of Exodus, chapter 12, verse 13 says, ndiye tikawerenga buku la Exodus chapter 12 verse lake la 13 akunena kuti It is speaking about the protection that came because of a true token outside. Apatu akulankhula za chizindikiro cha choonadi chimene chikupereka chitetezo.

pa vesi la 13 lakuti ndipo mwaziwo udzakhala chizindikiro kwa inu pa nyumba zimene mukhalamo pamene ndiona mwaziwo ndizapitirira inu ndipo sipadzakhala mliri waku- aku- wakukuonongani pakukantha ine dziko la aigupto Here again, we can see that God was the one who told Moses to have a token upon their houses. apanso tikutha kuona kuti ndi mulungu amene anamuwuza ah, mose kunena kuti anthu akufunika akhale ndi chizindikiro pa nyumba yawo The token was from God, not from the people. ndiye chizindikirocho chinali chochokera kwa mulungu osati kwa anthu The one who introduced the token was the one who see it that it is very helpful and that that token will save the people that are within. iyetu amene anapereka chi- chizindikiro ndi iye amene amachidziwa ndipo amadziwa kuti chi- chizindikiro ichi ndi chothandiza anthu chili nawo chitetezo kwa anthu The token was to be there because the enemy is coming to destroy the multitudes of people. chizindikirotu chimafunika chiikidwe pamenepo chifukwa kukubwera mdani amene ataononge anthu ambiri Here, the blood was the true token that saves the people within the house. Come again, brother. It, it seems like in um, Kanda Grace Church is uh, calling on your messenger, so it disturbing me. I said the blood was the true token that saves the people within the house. Ndiyetu magazi ndiye chizindikiro chenicheni chimene chinapulumutsa anthu. Uh, for the people within were just to start to to sit down and enjoy the token outside. anthutu okhala mkatimo amangokhala nkumasangalala pamene kunja kwa nyumbayo kunali chizindikiro So the token met with all sorts of dangerous, all sorts of evil, whatever it met with those things, while the people that are within are secured. ndiyetu chizindikiro chimene chinayikidwa pa nyumba ndi chimene chimakumana ndi zoopsa kapena ndi zowawa zina zilizonse zimene zinafunika kuononga anthuwo pamene anthu amkatiwo amangokhala ali otetezedwa Jesus Christ met with all evil and all bites, whatever on the cross, because of the elect that were within being protected and saved. ndiye yesu khristutu pa mtanda paja anakumana ndi zowawa zonse ndi mavuto ena aliwonse amene anafunika kukumana nawo munthu wochimwa chifukwa iyeyo amakachita chitetezo cha anthu ake osankhidwa

28 akuti ndi chikhulupiriro anachita pasaka ndi kuwaza kwa mwazi kuti wakuononga ana oyamba angawakhudze iwo So here you can see that salvation is in the blood. ndiyeno apa tikhoza kuona kuti chipulumutso chili mumwazi The death of Jesus Christ brought salvation to the elect. imfatu ya yesu khristu inabweretsa chipulumutso kwa anthu ake osankhidwa To the Israelites who were coming out, they were just to sit down and start eating the meat, while the blood is doing the work of protecting outside. monga ana a israeli anam- alamuliridwa kukhala mnyumba ndi kumadya ndi kumasangalala pamene kunja ma- ma- mwa- chi- mwazi ukuchita chitetezo For us, we are to do nothing rather just worshiping, praising, exhorting, magnifying, and seeing the beauty of our dear Lord Jesus Christ. ndipotu kwa ife sikuli ko- kolamulidwa kuti tichite kanthu koma kulemekeza kuyimbira kuthokoza kukweza ndi kuyamika ntchito yayikulu yonse imene ambuye yesu khristu anachita So here we can see that it's God Himself introducing the token. Koma tikhoza kuona kutitu anali mulungu mwini wake amene anapereka chizindikiro Why a token was to be introduced? nchifukwa chani chivu- ah, chizindikiro chinafunika kuti chiperekedwe Because that token will separate those that are his from those that has been left to themselves. chifukwatu ndi chizindikiro chimene chimakasiyanisa iwo amene ali ake ndi iwo amene ndi osiyidwa We can be moving and doing whatever we think, but know that there is a token somewhere that will be a symbol, that will be a sign to those the Lord purpose to life. They will have that token. tikhozatu kumayenda nkumachita china chilichonse koma tikufunika kudziwa kuti chilipo chizindikiro chimene mulungu anachiyikiratu kwa iwo amene anawasankha Wheresoever there is no token, there was destruction. ndipo kwina kulikonse kumene kunalibe chiya- chizindikiro kunali chiwonongeko Whomsoever had no token had destruction. ndipo wina aliyense amene analibe chizindikiro anawonongedwa It's only the elect that had the token, and it's God who gave them the token, and are the only people that get saved because of the token. ndi okhawotu amene uh, mulungu anawasankha ndi kukawayika chizindikiro anthu amene analandira chizindikiro mwakufuna kwa mulunguyo amenewo ndi amene anakatetezedwa chifukwa cha chizindikirocho Again, we can see that our God is the God of diplomacy. ndi apanso tikafika apa tikhoza kuona kuti mulungutu ndi mulungu wosiyanisa He does things in its very diplomatic way. ana- amapanga zinthu zake zonse munjira yosamvetsetseka kapena munjira yodabwisa kwambiri mwadongosolo because even when he was created when he created the world he first created the world and everything the food the trees before creating a man who is to be eating the food from the, the things that he has created. chifukwa tikamaona ngakhale mu chilengedwe mmene mulungu analengera dziko lapansi poyambatu mulungu analenga mitengo nkulenga zinyama nkulenga china chilichonse anayamba walenga chakudya chimene munthu amene ati akabadwe kukakhala mdziko lapansi chimene ati azikadya He never first create a man before creating a tree that will bring a fruit that a man will eat from. sanayambire nkulenga munthu asanalenge mtengo umene uti ukabale chipaso chipasocho chimene munthuyo azikadya Here we can see the diplomacy and the diplomatic way of doing things of God. pamenepatu tikhoza kuona dongosolo la mmene mulunguyo amapangira zinthu zake mwa dongosolo This is the sovereignty of God. umenewutu ndiye ungwiro wa mulungu In Isaiah chapter 7, verse 10 to 15 says, mbuku la yesaya chapter 7 ndime yake ya 15 akunena kuti

vesi lake la 10 ndi 11 akunena kuti ndipo yehova ananena kwa ahazi nati uzipemphere wekha chizindikiro cha kwa yehova mulungu wako pempha cha mwa- ah, pempha cha mwakuya kapena cha mwamba

vesi lake la 12 ndi 13 akuti koma ahazi anati sindipemphayi ngakhale kumuyesa yehova ndipo iye anati mverani inu tsopano inu a mnyumba ya davide kodi ndi kanthu kakang'ono kwa inu kutopesa anthu kuti inu mutopesa mulungu wanga

vesi la 14 ndi 15 chifukwa chache ambuye mwini yekha adzakupasani inu chizindikiro taonani namwali adzayima nadzabala mwana wamamuna nadzamutcha zina lache emanuelo 15 iye adzadya mafuta ndi uchi pamene adziwa kukana choyipa ndi kusankha chabwino Here we can see the sovereignty of God. of bringing the sign to a Virgin Mary, that is Jesus Christ, who is to be called Emmanuel. apanso tikhoza kuona ungwiro wa mulungu mmene mulungu amachitira zinthu zake kuti akupereka chizindikiro kwa namwali kuti azayima nkuzabereka mwana amene azatchulidwe kuti emanuelo The Christ is to come with the sign, uh, with the diplomatic way of in- introducing it. khristutu akubwera ah, ndi chizindikiro monga ah, mwa dongosolo la mulungu monga mmene amachiti- a- anachitira dongosolo lake m'mawu God gave a true token to Virgin Mary uh, for the people to be saved. mulungu anapereka chizindikiro cha choonadi mwa mariya kuti anthu akapulumutsidwe The true token saves. chizindikiro cha choonadi chimapulumutsa The true token comes from God, not from the people. chizindikiro cha choonadi chimachokera kwa mulungu osati kwa anthu God opened the eyes of Rahab to let the spies out of the window because uh, these spies had the true token for her. mulungutu anamtsegula maso rahabe kotero kuti anakwanisa kuwatulutsira pa windo a- azondi aja chifukwa chonena kuti kwa iwo anali chizindikiro cha choonadi The law and the prophets spoke about Jesus Christ because he's the true token of our salvation. chilamulo ndi aneneri zimanenera kapena zimalankhula za yesu khristu chifukwa ameneyo ndiye chizindikiro cha choonadi cha chipulumutso chathu Again, the token saved only the house of Rahab, the harlot, not all the people outside. ndipo chizindikirocho chimaka- ah, chimakatetezatu rahabe yekha ndi amene anali mnyumba osati anthu onse okhala kunjayi

such hypocrisies before the foundation of the world. ndiye ngati mukulankhula za ngati tikulankhula apa pa nkhani yokhuzana ndi chipulumutso cha rahabe ndi a nyumba mwake amene anali mkati nthawi yomweyo tikulankhula za mmene mulungu amapulumutsira anthu kuti iyeyo amapulumutsa iwo okhawo amene mulunguyo wawayikira chizindikiro cha choonadi amene anawapangiratu ndi kuwapulumutsa dziko lapansi lisanakhazikike Another amazing thing was only those that uh, were in the house were to be protected, not the outsiders. chinthu chinanso chodabwitsa mukhoza kuona kuti kwa iwo onse amene anali mkati anali otetezedwa osati akunja ayi This speaks about the numbering of the differing from the people that were outside. Ah, tikamalankhula za ichi tikhoza kupeza kuti ndi chiwerengero kuwerengedwa kwa anthu amene anali mkati kusiyanitsidwa ndi anthu ambiri amene anali kunja This doesn't mean that in the house, uh, Rahab didn't know or uh, they were not numbered. No, no, no, no, no. ichitu sichikutanthauza zonena kuti anthu amene anali mkati mwa rahabe samawadziwa kapena kuti anthu sanali owerengedwa ayi Here we again know that the Lord knows the exact number of those the, of those God elected before the foundation of the world, and Him died on the cross. Nobody missing it. ndipo tikafika apanso tikhoza kuona kuti ambuye mulungutu amadziwiratu ngakhale chiwerengero chenicheni cha anthu amene anawasankha ndipo anthu amene yesu khristu anabwera kudzawafera ndipo kulibe mmodzi ngakhale mmodzi amene adzasowapo The multitudes of people is like uh, politicizing the way because uh, they're saying

anthu ambiri amachita mwandale mmawu a mulungu pomanena zonena kuti ayi mulungu kuti adapereka chilichonse ndiyeno basi kunangosalano kwa inuyo kuti muchitepo kanthu kotero kuti ngati inuyo mutakhala kuti simunachitepo kanthu ndi pamene mukhoza kukalangidwa koma limenero ndi bodza kapena kuti kusokoneza uthenga wabwino Christ came to the numbered people that God elected before the foundation of the world. yesu khristu anabwera anthu- anabwerera anthu owerengedwa owerengeka amene mulungu anawayikiratu dziko lapansi lisanakhazikike There is nobody that Christ came and died for will inherit hell. kulibetu ngakhale munthu mmodzi amene yesu khristu anamubwerera ndikudzamufera pa mtanda amene adzakapita ku gahena And again, there is nobody whom the Lord never died for, or God elected that will inherit the kingdom of God. momwemonso kulibe ngakhale munthu mmodzi amene yesu khristu sanamufere kapena amene sanasankhidwe amene azakalowa m'moyo wosatha The salvation of the numbered people in the house uh, speaks about the salvation of the elected themselves and left into themselves the unelected. chipulumutsotu cha anthu amene anali m'nyumba owerengeka chikutanthauza kapena kuti chikuyimira anthu amene yesu khristu anabwera kudzawafera amene ndi owerengeka kapena kuti ndi osankhika The true spies came with the true token

A- azondi awiri aja anabwera ndi chizindikiro cha choonadi zimene zimakayimira azondi awiriwo amakayimira chilamulo ndi aneneri zimene zinalipo kuwalozera anthu kwa yesu khristu opachikidwa amene ati akafe ngati chizindikiro chenicheni cha chipulumutso

chimachokeratu kwa ambuye mulungu yekha ndipo amachipereka kwa iwo amene anawasankhiratu ndi kuwayikiratu dziko lapansi lisanakhazikitsidwe When Jesus Christ came into this world to die on the cross, he only died for those the Lord elected before the foundation Mme- of the world. mmenetu yesu khristu amabwera kukafa pa mtanda anabwerera iwo amene mulungu anawasankhiratu ndi kuwakonzeratu dziko lapansi lisanalengedwe This is a exclusive message of Christ and Him crucified, saving those He died for on the cross. of Calvary. U- uwutu ndiye uthenga wa mtengo wace wolalikira za yesu khristu wopachikidwa pa mtanda wopulumutsa anthu ake okha Maybe many people will come to you that will be speaking about grace, grace, God in saving the people by grace. mwina anthu ena akhoza kuzabwera kwa inu nkumalankhula za chisomo chisomo kumalankhula za mmene mulungu anapulumutsira anthu ake mwa chisomo and they will, they will speak about more ways of grace, uh, election, about the sovereignty of God. But be careful with these preachers. Ndi- ndiye akhoza kumazayankhula mawu ambiri mu uthenga wawo kumalankhula kwambiri za chisomo kapena kumalankhula za kusankha kwa mulungu kumalankhula za ungwiro wa mulungu mmene amachitira zake komatu mukufunika mukhale osamala chifukwa cha anthu a mtundu umenewo They are wolves in the, the sheep's skins. omwewotu ndi mimbulu koma ali mchikumba cha nkhosa They act like sheep, while the wolves that are there to devour the sheep. Iwowotu amachita zinthu ngati ndi nkhosa pamene mkati mwawo amakhala akufunafuna njira yowononga nkhosa. If you don't come, we'll come them, but ask them the fact that is

Alipo anthu ambiri amene amadzipanga ngati kuti ndi anthu amene amatsatira uthenga wa chisomo pamene iwowo sali achisomo. The small yeast in the bread spoils the whole lump. The small yeast in the bread, in the flour,

without pinpointing upon the death of Jesus Christ on the cross. akhozatu kumapeza kuti akabwera ama akulankhula zonena kuti ayi ifeyo tinapulumutsidwa mwa chisomo monga mwa kusankhiratu kwa mulungu monga mwa kudziwiratu kwa mulungu komano anthu amenewawa samakakulozerani pa imfa yeniyeni ya yesu khristu Any message out

umene sumalankhula pa imfa ya yesu khristu m'malo mwake amangolankhula zinthu zina kumalankhula za chisomo kulankhula za kusankha koma osalankhula za imfa ya yesu khristu uthenga umene uti si uthenga wabwino koma uthenga wakuononga May the Lord help us and open our ears and eyes so that we should see and hear the mystery of the true gospel. ambuye atithandize ah, kutsegula makutu athu ndi maso athu kotero kuti tikathe kuona ndi kumva zinsinsi za uthenga wabwino I remember in the morning I was doing something

Ine ndimafunsa kunena kuti kodi chimachitika ndi chani kwenikweni munthu atatenga madzi nkupita ku bafa nkukasamba koma atatha kusamba nkutenga taulo nkudzipukuta nalo mupeza kuti taulo lija likupezeka lakuda chimachitika nchani because we believe that soap takes away all the dirty and the person becomes clean. chifukwa munthu akasambira sopo amafunika zonena kuti litsiro lonse lichoke ndipo munthu amakhala woyera But very soon after bathing, when you took the bath towel and wipe yourself, you find that the bath towel is having the dirty. komatu chodabwitsa chimakhala chonena kuti atatha kusamba nkutenga taulo kudzipukuta upeza kuti tauloyo ikuonekanso yokudanso And then I was uh, talking about this coronavirus uh, time that we are in. ndiye ndimalankhulanso ah, chifukwa cha nthawi imene tilimoyi nthawi ya coronavirus The people are urged to take a bath with water and we should wash our hands with water and soap so that we should kill we should kill this COVID-19. anthu akulimbikitsidwa kusamba manja ndi sopo ah, kotero kuti mwina tizikwanisa kumapha kachilombo kameneka ka covid-19

When, but when they are washing their hands, I saw the dirt coming from the rich person in their hands, where the dirt comes from because it's coming from driving the car, not molding the bricks. ndee ndikukumbukira kunthawi nake nditapita mtauni ndinaona anthu akumakhala pa mzere kumasamba m'manja ndi sopo kenako kunabwera munthu wina aku- amaoneka anthu a ndalama amene amatsika m'magalimoto awo kumakasamba pamene paja koma akamasamba m'manja pamapezekanso kuti m'manja mwa munthu wachuma mukutulukanso lisiro nkumafunsa kuti kodi lisiro lili kuchokera kuti popeza munthuyi wachokera mgalimoto wachoka kuyendesa galimoto sanachoke kukuomba njerwa ayi Because I was thinking that

chifukwa ineyo ndimaganiza kuti mwina anthu oyenda wapansi anthu amene akuchita kuyenda a- anthu amene akugwira ntchito zina zina kapena mwina ama- amaumba njerwa kapena amachita ntchito zina za thupili akafika pamene paja ndi amene amafunika azituluka litsiro osati munthu wachuma amene chimene akugwira mgalimotomo ndi chidalaivilo basi ndi makiyi m'manja mwake So when I saw the dirt from the hands of the rich person and the dirt from the hands of the poor person, I concluded by saying, ndiye pamene ndinaonano litsiro lotuluka m'manja mwa munthu uja woyenda wapansi osauka ndikuonanso litsiro lotuluka m'manja mwa munthu uja wachuma mkati mwanga ndinaomba mkuta mkota ponena kuti The more I wash my hands with water and soap, the more dirty of my soul are exposed. aja pamene ndikusamba m'manja ndi sopo kuchotsa litsiro nthawi yomweyo mpamene litsiro la mtima wanga limachulukirachulukirabe So when I'm washing my hands and producing the dirt while I didn't touch even the soil, it shows how wicked, wretched, blind and sinfulness I am before the Lord. ndiyetu mmene ndimatulutsira litsiro m'manja mwanga ndikamasamba ngakhale kuti sindinagwire ntchito zolemesa momwemo zimaululiratu mmene ine ndilili wonyansa ndilili wovunda ndi lili osafunikira kapena onunkha pamaso pa mulungu But the people, uh, they act like they're clean and they point others that were sinners. They never point themselves to be sinners before God. komatu anthu amadzipha amachita zinthu ngati kuti iwowo ndi oyera kwambiri ndi olungama ndipo amatha kumaloza anthu ena kuti amenewo ndi ochimwa pomadzimva iwo okha kuti iwo ndi olungama pamaso pa mulungu failing to know your destiny because of washing with soap. Uh, once you fail to do that, it shows how sinful a person is on the eyes of God. ndiye mmene litsiro limatulukira m'manja mwako iwe osadziwa kumene litsirolo likuchokera momwemo ndi mmene iweyo umakhalira onyansa pamaso pa mulungu

Timadzitchulatu tokha ifeyo kukhala oyera chifukwa cha machitidwe a mmene ifeyo timachitira zinthu zina kapena poyang'anira makhalidwe athu. Komatu momwemo ndi mmene timadzionetsera ifeyo kunyansa kwathu, kununkha kwathu, kuipa kwathu, umbuli wathu pa zinthu zokhudza Mulungu. Rahab never glorifies herself, never, because he even have no space to speak of, of whatever is in her, because she's a harlot. ndiyetu Rahabe chimene chinampangisa kunena kuti akathe kulandira anthu aja si iyeyo ayi chifukwa mwa iyeyo munalibe kanthu kabwino kukhala iyeyo hule Salvation is by grace and grace alone. chipulumutsotu ndi chisomo chokha basi We are to preach Christ and Christ alone without compromise. ndipo tidzalalikira yesu khristu yekha osawonjezera kapena kuphatikizapo God always sees the true token, not our character, because there is nothing good in us. ndi mulungu yekhatu amene amatipatsa chizindikiro osati makhalidwe athu kapena machitidwe athu chifukwa mwa ife mulibe chinthu chabwino That's why somebody sang a song. chifukwa chake wina anayimba nyimbo He says, Nothing in my hand I bring, simply to

Grace has started working in you. You have, your eyes have started seeing the grace of God, the beauty of His Word. ngatitu utatha kuyamba kuona kuti m'manja mwako mulibe kanthu ndiye kuti pamenepo chisomo chayamba kuchita mwa iwe ndipo kuti maso ako atseguka tsopano Because before the, wo- the, the, the word being revealed to you, you will never see that in your heart there is nothing. You worship and and point your good things, your good works, that there's something before God. chifukwa ngati uthenga wabwino sunavumbulutsidwe kwa iweyo umazimva kuti uli ndi kanthu iweyo ndipo umayang'ana kuti una- ungachite kanthu kabwino kamene ukhoza kukaloza pamaso pa mulungu The more I wash my hands, my body with water and soap, the more my deadness revealed from within. nthawi zonse pamene ndimasamba thupi langa ndi sopo nthawi yomweyo pamene kunyansa kwanga kumavumbuluka mkati mwanga The more I started reading the little gospel of grace, The gospel of Jesus Christ and Him crucified, the more my wretchedness and sinfulness are exposed. nthawi imene ndikuyamba kuwerenga ndi kumva uthenga wabwino olankhula za chipulumutso changa mwa chisomo ndi nthawi yomweyo imene kunyansa kwanga kumaoneka May the Lord help me see the Christ of the scriptures. ambuye atithandize kumvetsetsa kwa malemba Hymn number 82. timba nyimbo namba 82 And we sing the same song in our local dialect, number 39. nde timba nyimbo yomweyo mchichewa nyimbo namba 39 Rock of Ages mchizungu nyimbo namba 39 thanthwe long'ambika So we'll start with English version and end up with Chewa version. ndiye tiyambira kuyimba mchingerezi moti zamaliza ndi chichewa And the truth. Oh, God, praise. Praise the great